onye gara ebe a na-agba egwu gaa lụta nwaanyị ga-adị njikere ịdị na-agba egwu oge niile maka na ọ gbakata kwụsị ịgba egwu ahụ nwaanyị achọrọ onye ọzọ ka ya agba egwu mana egwu ekwesịghị ịtụ gị ebe ị ma ebe i si wee lụta nwaanyị na etu i si wee lụta ya ihe ọ bụla ị na-ahụ n'ime ya ekwesịghị ịbụ ihe iju anya nye gị ntị adịkwa Bennett nwere obere ihe ọ na-erejista ọnlaịn a sị ya tinye imeelụ ya o tinye a sịkwa ya tinye bakọpụ imeelụ ya maka adị ama ama Bennett enweghị imeelụ abụọ ebe o bu imeelụ nwunye ya n'isi o were imeelụ nwunye ya tinye ndị ewere zitere ya ozi na imeelụ nwunye ya ka o verify ya Bennett ewere imeelụ nwunye ya o deturu otu ebe wee lọgụọ in ọ hụ koodu ahụ e sendịrị ya were ya sendịkwara ndị ahụ ka ọ nọzi na-agbada na imeelụ nwunye ya ọ hụ debit alert nakwa credit alert ọ gbadakene ka ọ mara balansị nwunye ya mara ma ọ ga-etikwuru ya obere ego ihe ọ hụrụ na akaụntụ nwunye ya riri ya ọnụ ọ hụ ego a kwụnyere na akaụntụ nwunye ya 850k ọ gbadaa lee balansị nwunye ya ọ na-apụta 9.8 million naira Bennett eghe m ọnụ oghe o mechie nke ahụ na-agbada ọ na-ahụsị kredit alat kredit alat tru transfa ndị ka e mere 920,000 ụfọdụ ka e mere 200,000 ndị 500,000 na ndị 750 ume Bennett ekoro n'elu agba ehuru ọ nọrọ na-eche ka ego a si wee banye ka nwunye ya bata dị ka ọ jụọ ya maka nwunye ya enweghị ihe siri ike ọ na-eme na disemba afọ gara aga ka Bennett lele akaụntụ nwunye ya ihe n'ebe ahụ bụ 28,000 naira na ọ bụ n'etiti jenụwarị nke afọ a ka nwunye ya gwara ya na o nwere ọrụ ọ chọrọ ịrụ na enyi ya nwaanyị gwara ya ya na-eso ya aga supervise club house na ọ gaa ihe dị ka 8 o'clock nke abalị ọ bata ebe 10 ma ọ bụ ebe 11 nke abalị na mbụ Bennett jụburu ajụ ọ jụọ ya ego ole ọ ga na-akwụ ya ọ sị ọ ga na-akwụ ya 30,000 na mmalite na a na-ejezi ọ na-adịrị ya ego ọ bụghịkwa n'ụbọchị niile na ọ bụ mgbe ọnwa gwụ ka a ya-akwụ ya ya bụ ụgwọ ya bụ 30,000 naira na month Bennett asị ya mba na ego ahụ acha ya anya nya agana nwunye ya na-arịọ ya sị ya na ya chọrọ ihe ya ga na-eme ya chọrọ ihe ga na-etinye ya obere ego n'akpa na ike ịnọ n'ime ụlọ agwụla ya na ọ gaghị ahapụrị naanị ya ka ọ na-agba agba eche eche o sorokwa n'itinye aka ọ bụrụ ụgwọ ọkụ ya na-akwụ ọ bụrụ otu ụzọ ihe ya na-eme n'ime ụlọ arịrịọ a nwunye ya rịọrọ ya bụ ihe mere o ji sị ya ngwa ya gawa na ọ gawakwanụ ọ mana ihe a bụ klọb haus ya kpacharakwa anya nwunye ya ekwe ọ bụ ya ka ọnwa isii o ji wee malite ọrụ a na-eruchabeghị ọ na-enwe 9.8 million naira ego Bennett na-ahụtụbeghị anya mbụ ego ọ na-akpatabeghị oge o ji wee malite ọrụ na nwunye ya agwa ya maka ego a o nweghị ihe ọ kọtara ya gbasara ego dị etu a na o nwere ihe nwaanyị a na-ezoro m ezoro Bennett echere nwunye ya were bata n'anyasị Bennett akpọ ya dịka di bi n'ụlọ kpọọ ya ka ha kpaa nkata ọ jụọ ya o nwere ego ọ hụrụ na akaụntụ gị ebee ka ego ahụ si ozugbo o kwuru okwu a ume awụnye nwunye ya n'afọ ọ kọọ ọkọ n'isi gwa di ya na ọ bụ ego ya sevutere n'ebe a ya na-aga di ya jụọ ya na ụdị aṅaa na onye a na-akwụta 30,000 n'otu afọ o nwetabeghị ya bụ ego onye a na-akwụgodi 200,000 n'otu afọ enwetabeghị ya bụ ego kee ebe ego a si nwunye ya hụ na ụsa o nyere di ya enye ya aka na di ya ekweta na nke a Bennett nọkwanụ na-achọrịrị ka ọ mara ebe ego a si banye maka na ihe anya na-ahụ ego niile a bụ na transfa transfa ka e siri wee mee ha ụfọdụ ka a kwụnyere na POS nwunye ya nọkata gba nkịtị ọ nọkatakwa na-asị di ya na ya amaghị ka ego a si wee banye na akaụntụ ya Bennett asị ya ngwa gaa prịnta statement of account ka ya mara ebe ego a si wee batasịa na ọ bụghị otu onye mere ya ya bụ transfa nwunye Bennett agba nkịtị ọ nọkata o kwutuo di ya na-ajụ ya ọ gba nkịtị o kweghị agwa Benet ebe ego a si wee banye ọ nọkata gwa di ya wekọrọ ego dị na akaụntụ a ka ya zuo ike n'ike ya ji ekwu okwu ugbu a adịghị ya na ya wekọrọ ha niile n'ike o ji asa n'ọnụ adịghị ya mana Benet achọghị iwe ya bụ ego ọ chọrọ ịma ebe ego ahụ si wee banye ọ na-ajụ nwunye ya ka ọ na-agbazi n'ama ka ọ na-agazi na klọb haus achụ ndị ji ego nwunye ya na-ele anya mm, o kwughị okwu na-anọkata o kulie o kutuo di ya a ka na-ajụ ya na ị gwabeghị m eziokwu ka ihe ị na-aga na klọb haus eme nwunye ya dịka ili daa bi jụọ oyi ọ gba nkịtị ọ chọghị ikwu okwu ọbụla cheta na mgbe ọ gwara di ya na ego sevụtere esevụte nke abụọ ya amaghị ebe ego ahụ si bata nke atọ di ya were mee ego hapụ ya aka ọ bụrụ ire n'ụlọ ka o nwere ire agwọ di ya werezie ego ka o chefuzie ihe niile gee m ntị ebe ị ma etu nwunye gị gwara gị ọ ga na-arụ ọrụ dị o kwesịrị iju gị anya ma ị hụ ihe si ebe ahụ apụta maka na ọchị akịrịka ụlọ kwesịrị ịdị na-atụ egwu agwọ ebe ị sịrị ya gawa ị bụzi na ya bụ awa buru ya n'obi na ị ga-ahụrịrị mmiri ọkụ mana ọ bụrụ gị nwa bụ benet ị ga-aghara udo la nwa ka ị ga-esorịrị udo ahụ waa ka a nụ ihe ị nwere ikwu